Kedu onye maara akụkọ ụlọ nkwari Otokoto n'Owerri?
Something horrible happened in Nigeria in 1996. A young groundnut seller was lured into a popular hotel where he was brutally murdered and then beheaded for the purpose of money ritual. N'afọ 1996, n'okpuru ọchịchị General Sani Abacha, Ihe jọgburu onwe ya mere n'obodo Owerri. Ụlọ nkwari Otokoto ebe ndị ukwu na-aga maka ntọrịndụ bụ ebe mara mma n'anya ndị mmadụ. Ụlọ dị elu nke nwere ugegbe na-egbuke egbuke ebe ndị nwere ego na-ezukọ. Mana n'azụ ọmarịcha ahụ, ihe nzuzo dị egwu nọ na-eme. Akụkọ a bụ maka Anthony Ikechukwu Okoronkwo, nwa dị afọ iri na otu, onye na-ere ahụekere. nke ndụ ya kwụsịrị n'aka ndị obi tara mmiri n'ime ụlọ ahụ n'otu ụbọchị na 19 septemba 1996 Anthony na-aga n'okporo ụzọ na-ele ahụekere ya dịka ọ na-eme kwa ụbọchị otu nwoke Innocent Ekeanyanwụ onye dị afọ iri atọ na abụọ kpọrọ ya n'ime Otokoto Hotel na-ekwe ya nkwa ịzụta ahụekere Anthony nwere obi ụtọ n'ihi na o che na ọ ga-enweta ego ọ ya-eji nyere ezinụlọ ya aka mana ọ maghị na ọ na-aga n'ọnwụ ya ha nyere ya ihe ọṅụṅụ Coca-Cola nke nwere ọgwụ n'ime ya ka ọ na-aṅụ ya uche ya wee pụọ ọ daa ada Ekeanyanwụ gbupụrụ ya isi wepụ akụkụ ahụ ya wee tinye ha ncha n'ime akpa nke ọ ya-eji wee chụọ àjà ihe ọjọọ na-eme n'ime Otokoto Hotel otu onye ọkwọ ụgbọ onye a na-akpọ ọkpara hụrụ Ekeanyanwụ ka ọ na-ebu akpa ahụ isi mmadụ ka na-agba ọbara n'ime ya ọkpara ji ọsọ kpọọ ndị uwe ojii ha wee jide Ekeanyanwụ mana ọ nwụrụ n'ụzọ dị egwu n'ime ụlọ mkpọrọ ndị Owerri nụrụ akụkọ ahụ iwe were ha ha hụrụ foto Ekeanyanwụ na telivishọn ka ọ na-ebu isi Anthony obi wee gbawa ha ha gbakọtara na ngwa ngwa wee bido ọgbaghara ha gara n'ime ụlọ nkwari Otokoto were ọkụ gbaa ya bibie ihe niile dị n'ime ya ugegbe oche na ihe ndị ọzọ pụrụ iche ha bibiri ụzọ ndị ọzọ metụtara ndị ohi ahụ dịka ụlọ Chief Vincent Duru onye nwe Otokoto Hotel ndị Owerri kwuru na agaghị ekwe ụdị ihe ọjọọ ọzọ Otokoto Hotel wee bụrụ ihe ncheta n'obodo anyị ndị metara ihe ọjọọ dịka Chief Leonard Unaogu nwetara onwe ya ikpe ọnwụ mana akụkọ Anthony ka na-akparị anyị obi nwa dị afọ iri na otu onye chọrọ inyere ezinụlọ ya aka mana ndị obi tara mmiri gburu ya n'ihi ego taa ebe Otokoto dị ahịhịa ekpuchiela ya mana anyị na-echeta ihe mere ọ na-agwa anyị ka anyị chebe ụmụ anyị ka anyị nọgide na-amụ anya ka anyị na-echeta Anthony Ikechukwu Okoronkwo ka anyị na-echeta otokoto họtel ka anyị nọgide n'ụzọ ziri ezi ka ihe dị otu a ghara ime ọzọ ego ngwa ngwa na-ebutekarị ihe ọjọọ ịgba mbọ bụ ụzọ kacha mma anyị agaghị echefu ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na-amasị gị like ya kọmentị ya share sonyekwara anyị n'ihe anyị na-eme ka ị wee hụkwa ihe ndị ọzọ anyị na-eme nke kachasị mkpa